amakwa m na nwekwara nwekwara ọsapụrụ ga m ga-eji saa akwa uwe ọcha ndị a nkwa m ya nkwa m ọsapụrụ ga m ga-eji saa uwe ọcha ndị a ka wụ ee hai nwekwe m ọsa gbanja o ei akwa akakwa nkụ mm.

mana ka m ṅachacha nwa obere nke fọrọ afọ Mm, mana anyị gaghị eme ugbu a akwa m ga-eje zụọ Nke a wụ um gaghị eje ịzụ ngwongwo m ga-eji ndị m ga-eji wee saa akwa ugbu a. Ọ dị mma. Ndị a wụ nke a nke m ga-eji ṅacha ṅacha, nke a nke m ga-eji ga- ṅacha ṅacha. Mee ọsapụrụ gam m ga-eji gote ha. ọ dị mma ee ewo ee m ga-eje igote ọsapụrụ gam ugbu a mm. Hmm. Tochi. Nne biko eh? biko biko ị nwere ọsa gbanja ana m asụ akwa nke m nwere agwụna ha ma ihe ọsa gbanja ị nwere ọsapụrụ gam ncha mba ị nwere ọsapụrụ gam ma ọ ọsa gbanja ma ọ ọsa ọchaga nke ọbụla ị nwere ana m asụ akwa nke m nwere enwe gwụrụ m ugbu a. biko nne nwere nwere nwere gwara m ọnụ biko nụ, biko nke nwere gwara ha nke nwere gwara ha gwara ha. a sị nga ọsa gbanja maọbụ ọsa pụrụ gam nke nke ị nwere nke nwere gwụnahụrụ m agwụnaha ọ sapụrụ nja na biko chere ka m je m je m je na nke okesi ya goro ya sije ndewo ka ekwen ọsapụrụ gam ọsapụrụ gam ọsagbanja ncha cha cha cha cha ncha ncha cha cha cha cha ncha

ehe oke si ndewo abịara m oke ka i mere biko eh, ana m asa akwa ugbu a eh. Hmm. Eh, ọsa ọsa gbanja m ji asa akwa wee gwụnahụ m nnekwu anya m ọsa pụrụ gam m ji asụ uwe ọcha nwe okwusi nke dị sị ka m bịa mama m egochatatụ ọsa gbanja gokwuo ọsa pụrụ gam Egwe ihe bụ ọsa ọsa isi na ọsa gbanja ọsa gbanja ma ihe bụ ọsa gbanja ọsa gbanja ee ọsagbanja ke ihe bụ ọsagbanja biko ewe m ị maghị ihe ọsagbanja mgbe mgbe mgbe ihe ọsapụrụ gam ọsapụrụ gam na nkọwa ndị ọfụma ị ma na oyibo ewerego ọnọdụ n'ihe niile ọ na-emezi anyị anyị echefuchaa asụsụ asụsụ anyị dị iche iche amakwa m ka m ga-esi akọ ịma ha ọsa ọsagbanja nke a na-eji na-asa akwa ma ikiri ncha were ọsagbanja kedu ana m eji kọwata ọsagbanja Ana m eji- ọ ana m eji kọwata nwoke oke were oke asa okay okay okay ọsagbanja detergent ọ detergent detergent ọ sapụrụ gam kwa ọ sapụrụ gam um kedu ndị nnukwu ka ị chọrọ na ọsagbanja ka ọ bụ na ndị obere e nwere ndị nnukwu e nwee ndị obere nke ego ole

ụmụ ihe ndị a na-eji ule asụ nụ asụ uwe ọcha o ebe ụmụ uwe ị ma ihe eji asụ uwe ọcha na-eme ka ọ chaa zamzam ma ọ Uwe sapụga ọcha. Ọ sapụrụ gam. Ọ sapụrụ gam. Ọ sapụrụ gam. Ọ ga- ịmụkwara nke ma ọcha ya Ọ ịma chaa ha ọ sapụrụ gam ịma ọcha ya ọ chaa akwa.

ka anyị were ohere anyị nwere wee na-akụziri ndị Igbo etu esi asụ Igbo ghere eghe. Ndewo.